Илъэс кӏуам ӏуэхуфӏу ди щэнхабзэ гъащӏэм къыщекӏуэкӏахэм ящыщщ Къанкъул Ислъам триха унагъуэ зи фӏэщыгъэцӏэ фильмыр. Пэжыр жыпӏэмэ, мыр студие инхэр пыщӏауэ, кином и хабзэ псоми тету техауэ щыткъым. Ауэ кинор гъэщӏэгъуэн зэрыхъуам шэч хэлъкъым. Пэжыр жысӏэнщи, си гуапэ дыдэ хъуащ ди цӏыхухэм апхуэдэу зэрахэӏуар. ди кинор я гум дыхьу, я фӏэфӏу зэреплъыр. Фильмыр тезыха елэжьа Къанкъул Ислъам артист ӏэщӏагъэми, режиссёр бгъэдыхьэкӏэми щыгъуазэу щытт. И псэр згъэгузавэ, гу зылъитэ ӏуэхугъуэр къиӏэтауэ аращ мы лэжьыгъэмкӏэ ӏэмэпсымэу, Иӏащ и жып телефоныр. Кином лъабжьэ хуэхъуа тхыгъэри езым и ӏэдакъэщӏэкӏщ, щыджэгуахэри зыдэлажьэ гъащӏэм фӏыуэ щигъэунэхуа цӏыхухэщ. Мамэ, сэ мы унагъуэм, мы лъапсэм сыдэсу а хъыджэбз цӏыкӏум и лъакъуэр къыдезгъэшиенукъым. Псоми дощӏэ дэ абы къыжаӏар икӏи зыхэтха мы зы закъуэра зыри къызыгурымыӏуэр. Унагъуэ лъэщыр къэралым и быдапӏэщ, Аращ къыщежьэр сыт хуэдэ фӏыгъуэри апхуэдэу насыпыншагъэри. Унагъуэр Къанкъулым япэу утыку къыщрихьат Кенжэ дэт щэнхабзэмкӏэ унэм. ӏуэхугъуэм кърихьэлӏат жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэри, артист цӏэрыӏуэхэу езы Къанкъулым егъэджакӏуэу щытахэри, Ислъам и гъэсэн Сыринэ сабий щӏалэгъуалэ театрым хэтхэри, егъэджакӏуэхэр, журналистхэр. Гуапэт абы нэхъыжьыфӏхэр щыплъагъуну. Зи псалъэ щӏалэгъуалэр щӏэдэӏу цӏыхушхуэхэри кърихьэлӏат. Нобэ мы ди ӏуэхум, мы ди пэш дахэм фи зэман къэфгъанэу, фи ӏуэху къэфгъанэу зыкъызэревгъэхьэлӏам щхьэкӏ Тхьэм фӏыгъуэ къыфхуищӏэ, Тхьэм фигъэпсэу фхужызоӏэ дэтхэнэ зыми. Нобэ кино дызэплъынур мыдрей кинохэм ещхьым, ар къыхэзгъэщыну сыхуейщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым зэи щымыӏауэ Мы адыгэбзэкӏэ кином смартфон защӏэкӏэ тетха кинощ мыр. Ар къыхэзгъэщыну сыхуейщ иджыпсту фызэплъынур. Итӏанэ мыдрей форматхэм ещхьу щыттым. Мыбы киношный форматым тӏэкӏу дыкъытекӏри, мыр нэхъыбэу зэщхьыр унагъуэ кӏуэцӏым къекӏуэкӏ ӏуэхугъуэ проблемэ жытӏынщи, мис а ӏуэхугъуэм зыгуэрым камерэ иӏыгъыу кӏэлъыплъым ещхьу тетхауэ ара. Аращи, иджыпсту фызэплъынур унагъуэ кӏуэцӏым къекӏуэкӏым факӏэлъыплъыну ара псори. Аращи, сыхуейщ ар фэри къывгурыӏуэну, итӏанэ къыхэзгъэщыну сыхуей. Мыбы щыфлъагъуну проблемэхэр, ӏуэхугъуэхэр адыгэ унагъуэ къудейуэ щыттым, адыгэ унагъуэм ехьэлӏащ жиӏэу щыттым. Мыбы къыщыхъу проблемэхэр сыт хуэдэ унагъуэми, сыт хуэдэ лъэпкъми щыщ унагъуэм къыщыхъункӏэ хъунущ. А хъыджэбз цӏыкӏум и лъакъуэр къыдезгъэшиинукъым. Сщӏэӏым щӏалэ цӏыкӏум ищӏэнур сыту щытыну. Зыри жумыӏэу кином елэжьауэ хъуа мис мыбдеж щӏэс артистхэр, кърихьэлӏахэр зэхуэдэкӏэу Фӏыщӏэ фхузощӏ, Тхьэм фигъэпсэу вжызоӏэ фэ, иджыри зыкъыфызогъазэри фи гум дыхьу, мис мы проблемэр ди цӏыхухэм зэрабгъэдэфлъхьэфам щхьэ. Нобэрейр закрытый показ жытӏын урысыбзэкӏи дэр-дэру, адыгэбзэкӏэ дэр-дэру деплъыжауэ ара мы кином. Фильмыр иуха нэужь къызэхуэсахэр къазэрыщыхъуам куэдрэ тепсэлъыхьахэщ. Цӏыху проблемэр ӏэджэу зыщхьэщедз. Псори унагъуэм дей йокӏуэлӏэж, унагъуэм дей къыщӏедзэ. Унагъуэм нобэ зы еплъыгъуэкӏэ кином деплъащ, еплъыгъуэ ӏэджэ щыӏэщ, нэгъуэщӏ зыгуэр, нэгъуэщӏ еплъыгъуэ. Сэ си гугъэмкӏэ.

Сигу ирихьа? Дауэ фщыхъуа? Сигу нэсауэ дэща? Ди гъащӏэр къэдгъэщӏэжа хуэдэурэ деплъащ. Цӏыху унагъуэхэм, хьэблэ, ди лъэпкъщ, ди гъунэгъущ псори. Сэ егъэджакӏуэу сылэжьащи, тӏэкӏу мыбы къыщыӏэта проблемэхэм нэхъ сригъунэгъуауи къыщӏэкӏынущи, Дызыщыхэуэ, дызыгъэгузавэ, фӏы хъумэ дызыщыгуфӏыкӏыж. Псори зыхэлъар ауэдэщ, и, гупсысэм нэхъыщхьу хэлъыр сэ къызэрызгурыӏуамкӏэ. А щӏалэ цӏыкӏу ауэдэу езыри псэкӏэ гугъу ехьу, унагъуэри гугъу дехьи хуэдэу щыту, ауэ нэгъэсауэ абы и гъащӏэм зыри хэтакъым а унагъуэхэм щыщӏэсам щыщу. Зыгуэр гукъыдэмыжыгъуэ къащыхэуэм щӏэкӏийу, абы фӏэкӏа, абыкӏэ зыфӏэкӏрэ а ӏэщӏэщӏэр къызыхэкӏыр? Ауэдэу щӏэхъур. Зыри псэкӏэ зыри и гъунэгъутэкъым абы. Ауэдэу къысщыхъуащ. Дыкъыхуриджэ хуэдэщ, зым и гъащӏэм адрейр фыхэт, унагъуэ. Зы цӏэр щызефхьэкӏэ, зылъ щыфщӏэткӏэ, зыр зым фыщыгугъыжыну фӏэкӏа нэгъуэщӏ гугъапӏэ щыщымыӏэкӏэ жыхуиӏэу хуэдэщ. Батэр дгъэшу дунейм дытетми, дауэдэ фӏыгъуэ къытпымыкӏми, лъэмыкӏыж дыхъуа нэужь дыкъызыхуэнэжыр унагъуэращ. Ди хьэлъэр, ди, сэ сщӏэрэ, мыузыншагъэр, димыӏэмэ димыӏэныгъэр, псори къызыфӏэӏуэхуну дыкъызыхуэнэжыр унагъуэращ. Нтӏэ, ипэ дыдэм къыщыщӏэдзауэ фызэрыӏыгъ, фызэрылъытэ, фызэрыщӏэ, жыӏэу дигъэӏущу къысщыхъуащ кином. Ислъам къохъулӏауэ къысщохъу. Ислъам фӏыщӏэ ин пхуэсщӏыну сыхуейщ. Лъэпкъым хуолажьэ. Ди адыгэм хуолажьэ. Ар фӏы дыдэщ. Апхуэдэ щӏалэ диӏэу щытмэ, дэ ди лъэпкъым нэхъри зиужьынщ, лъэпкъ узыншэу дыщытынщ. Мис нобэ къэфӏэта темэр Нет темы, нет проблемы жыхуиӏэм хуэдэу-щэ? Дэ бгъэдыхьэ амуэдэ. Дэ наркоманхэм жаӏэу щытащ унэ лъапӏэ щыдгъувам щыгъуэ. Ар а гузэвэгъуэр зылъымысын унагъуэ.

Иджы интернеткӏэ, итӏанэ мо телефоным илъщ, унэм щӏэс щхьэкӏэ ар здэщыӏэр пщӏэнукъым, а сабийр здэщыӏэр. Си унэм щӏэсыж жыпӏэ щхьэкӏэ ар зыщӏэзышэр ӏэджэ мэхъур. Мис абы дегупсысын хуейщ нобэ къэфӏэта темэм куэдым урегъэгупсысыр. Щӏалэгъуалэ хъума зэрыхъуным егупсысын хуейщ. Хьэуэ, хьэуэ, ауэ дэ датхэр мыжытӏэ хъунукъым. Дызэрыӏыгъын хуей, дызэрылъэгъун хуей, дызэрылъытэн хуейщ. Дызэрыӏыгъыу щытмэ, дыгузауэу, дегузэвыхьу щытмэ, ар дэ ди бынщ. Псоми ди бынщ, дэ ди лъэпкъщ. Ауэдэ къохъур, ар къызыхэкӏар сыт, ауэдэ щӏэхъуар сыт? Надо искать причину. Аращи, Ислам, ӏуэхушхуэ пщӏащ. Мыдкӏэ сырынэ щыщ щӏалэгъуалэм сыщыгуфӏыкӏащ. Ну, артистхэр дэ едгъэджар гурыӏуэгъуэщ, дэ хуедгъэджащ, аркӏи ди напэр трамыхыу сценэм итщ, дыкъарзыну. Уи фӏэщ ящӏу, мес сэ сщеплъам сыщӏэплъурэ мыс сыхъуащ, сигу дыхьащ, си фӏэщ хъууэ джэгуащ. Ауэ мыдэ и щӏалэгъуалэ джэгуар. Си гуапэ дыдэ хъуащ икӏи сыхуейщ мы кином деплъыну дыкъыщыкӏуам щыгъуэ псоми гупсысэ зырыз диӏэу дыкъэкӏуащ. Хэт си зэманыр згъэкӏуэду, пщӏэншэу згъэкӏуэду пӏэрэ жытӏэу, хэти сыт, сыт абы ящӏэфынур жытӏэу, ауэ дэмыцӏэкӏэ къыхэт, къыхэт хъу щыта щхьэкӏэ, мис иджыпсту деплъа иужькӏэ псори псом дыдрегъэгупсысыр. Абы къаӏэта темэм абы зэрыщыджэгуар. Аращи, театрым фыкӏуэн хуейщ. Театр мис мы ди дунейм, ди гъащӏэм ӏэджэм дытопсэлъыхь, ӏэджэ темэ къыдоӏэтыр. Мис мы щӏалэгъуалэ ныщхьэбэ дэ тлъэгъуа я лэжьыгъэ тлъэгъуам? Сэ схуейщ ди институтым иджыри накӏуэу, ныщӏэтӏысхьэу, мы ӏэщӏагъэм нэхъ куу хуезгъэджэфу. Артист тэмэм щӏымыгъуэу, къуэш нэхъыщӏэ цӏыкӏуу джэгуар. Риддэ хьурмэщӏ хъууэ ауэдэщ. Адрей щӏалэхэр ауэдэ дыдэу джэгуащ. Фӏыщӏэ ин фхузощӏ, Алыхьым фригъэфӏакӏуэ, фи мурад дахэрэ щыму къыфхуигъэхъулӏэ. Зэман кӏэщӏым къриубыдэу мы кинор интернет напэкӏуэцӏхэм щызэбгрыкӏащ. Еплъахэми я бжыгъэм хохъуэ сыхьэт къэс. Сыту пӏэрэ-тӏэ цӏыхухэм ягу апхуэдэу мы лэжьыгъэр нэзыгъэсыр? Зыгуэрым камерэ къищтэри, унагъуэ кӏуэцӏым къекӏуэкӏыр, цӏыху къэскӏэ я гуныкъуэгъуэ яӏэхэр трихри, кӏэлъыплъурэ трихри дэкъуэум дигъэлъэгъужам ещхьу щытщ кином и форматыр. Аращи, сэ къызэрысщыхъумкӏэ, мис ар нэхъ гъунэгъу яхуэхъуауэ. Жысӏэну сызыхуейр, цӏыхур щеплъым де кином езыхьэр хэтым ещхьу, а ӏуэхугъуэм хэтым ещхьу щытщ форматыр. Арауэ къысщохъу ауэду. Цӏыхум ягу щӏыдыхьари, яфӏэфӏу щӏеплъри. Мыбы зыри къыгурыӏуэжкъым, жытӏи сщӏэ, зыри зыхихкъым. Дэгуи нэфи хъуащ мы щӏалэр. Даринэ, Даринэ! Апхуэдэу цӏыхум хужыпӏэныр гуэныхьщ, тӏасэ. Дамир ар къимыцӏыхуауэ, и дзыхьыр игъэзауэ къыщӏэкӏынкъым. Тӏэкӏуи Пэжу жысӏынщи, экспериментальнэ жыхуиӏэм хуэдэу щыту ауэдэущ зэрезгъэжьар. Сэ къызэрысщыхъумкӏэ, ауэдиз цӏыхум ягу щрихьэкӏэ къыдэхъулӏауэ къызолъытэ. Гугъущ, сэ сыоператорӏым. Сэ зэрыслъагъум хуэдэу, си нитӏым зэрелъагъум хуэдэу сщӏауэращ ар. Зы щӏыпӏэ дей оператор хуеджахэр еплъу щытмэ, ныкъусаныгъэ гуэри далъэгъунущ, зыгуэр мыхъуауи хэтынкӏэ хъунущ. Ауэ Ди гури ди псэри зэрыхэлъым къыхэкӏкӏэ, мис а мыхъуахьэр сэ къызэрысщыхъумкӏэ трилъащӏэу сщохъу. Мыхъуахьэр ауэдэу къыхимыгъэщыу сщохъу, ди псэр, ди гур а кином зэрыхэтлъхьам щхьэкӏэ. Сэ сейм имызакъуэу артистхэм ири. Ауэ монтажым сэ си закъуаӏым, монтажым щӏалэ къыздэӏэпыкъуащ, Къанэмэт Аслъэн къыздэӏэпыкъуащ, икъукӏэ фӏыщӏэ хузощӏ. монтажымкӏэ, ну, къыздэӏэпыкъуа жыхуэсӏэр псори сэ сщӏыуэ селэжьа иужькӏэ езым хэлъхьэныгъэ къысхуищӏыжащ абы нэхъ хищӏыкӏыу мис апхуэдэу. Аращи, абыи фӏыщӏэшхуэ хузощӏ. Мыдрейхэр си закъуэ жыпӏэ щхьэкӏэ, а артист хэтахэри артист къудейуэ щытаӏым абы, ахьэри къыздэӏэпыкъуащ куэд и лъэныкъуэкӏэ. Артистхэм яхэтщ куэд щӏауэ утыку итахэри, мыр япэ лъэбакъуэ зыхуэхъуахэри. Къыщынэмыщӏауэ къыжыӏапхъэщ Ислъам режиссеру художественнэ унафэщӏу зыдэлажьэ адыгэ сабий щӏалэгъуалэ студие Сыринэм хэтхэри къригъэблэгъащ кином щыджэгуну. Иӏэ псынщӏэу. Урокым дывгъакӏуэ, зыми дыкъимылъагъу щӏыкӏэ. Пэжщ. Иджыри зы урокым дымыкӏуэмэ, ди дейхэм деж псэлъэнущ. Хьэуэ, сэ зыщӏыпӏи сыкӏуэнукъым. Хэт и урок мыгъуэ? Фынакӏуэ ди деж. Мамэ фӏэкӏ зыри щӏэскъым унэм. Нобэ нэхъ жьыуэ дыкъаутӏыпщыжащ, жытӏынщи аращ. Пабг дыуэнщ, ауэ. Уей, фэ сымыщӏэ, ауэ сэ мыр жьэдэздза нэужь, Фатимэ Хьэсановнэ жиӏэм сыхьэт ныкъуэкӏэ седаӏуэу сыщӏэмысыфыну. Пэжщ, уей сэри сыщӏэмысыфыну, мы урокым жысӏащхьэ. Фынакӏуэ, девгъауэ, папэ. Хъунщ, фынакӏуэ. Уи сэ скелет жиӏэм иджи схудэмышыну, иджи семыдэӏуэфыну. Фынакӏуэ. Сэ сценарий зэи стхакъым иджыри къыздэсым. А си гур хуэныкъуэ, а гуныкъуэгъуэр сиӏэти, сеплъын хъуну пӏэрэ зыгуэр?

къагурыӏуэну пӏэрэ, нэхъ ябгъэдэслъхьэфыну пӏэрэ жысӏэу ара ауэду щӏэстхар. Итӏанэ, иужьрей зэманым псоми зэрытщӏэщи, ди бзэр тӏэкӏу ӏэщӏыб ящӏауэ щытщ. Нэгъуэщӏыбзэр къыттекӏуауэ, ди бзэмкӏэ нэхъ щӏалэгъуалэ иримыпсэлъэжу щытщ. Кином щӏалэгъуалэ куэд еплъащ. Сыхуеящ мис апхуэдэу ди бзэ къабзэмкӏэ. Артисту хэт хъуар къабзабзэу мэпсалъэ адыгэбзэкӏэ. Ди бзэ къабзэр нэхъри нэхъ зыхезгъэхыну ди цӏыхухэм проблемэ къэдгъэлъагъуэм щынэмыщӏа, нэхъри нэхъ зыхезгъэхыну, нэхъри нэхъ ди бзэм и дахагъыр къезгъэщӏэжыну, мис апхуэдэ щӏагъыбзи щӏэлъащ абы. щӏэстхар адыгэбзэкӏэ. Зыхуей хуэзэу псэу, унагъуэу къэплъытэ хъунут кином и лӏыхъужьхэр. Ауэ я нэхъыжьыр, адэр ящхьэщыкӏа нэужь, я гъащӏэм зихъуэжащ. Я щӏалэ нэхъыжь Дамир псэгъу ищӏыну къыхиха пщащэр и шыпхъум игу дыхьэкъым. Езы хъыджэбзым фӏыуэ илъэгъуа щӏалэм щӏыхуэшхуэ къригъащтэри, лъэныкъуэ зригъэзащи, утыку къинащ, гуӏэу, хэкӏыпӏэр къыхуэмыгъуэту. Щхьэж зи ӏуэху зезыхуэж унагъуэм я щӏалэ нэхъыщӏэр школакӏуэщ, ауэ гуп мыхъумыщӏэ хэхуащи, хущхъуэ акъылыр зэзыгъэкӏуэкӏхэм дихьэхащ. Зыри фӏэгъэщӏэгъуэныжкъым, зи щхьэ зи жагъуэ унагъуэм я унэгуащэми къыгурыӏуащэкъым и лъапсэм къыщыхъур. Сыт хуэдэ киноми и хабзэхэм хуэдэу Мыхъумыщӏагъэр, лъэпощхьэпохэр зэтрехьэри, уэсукхъуэм хуэдэу къызэрохьэжьэ. Сынолъэӏу сыкъумыгъэпцӏэну. Сэ зыри нэгъуэщӏ сыхуейкъым. Дамир, сыт мы жыпӏэхэр зиӏысыр? Дызэрызэхуэзэрэ зэ нэхъ мыхъуми укъэзгъэпцӏа? Пэжыр бжесӏэнщ иджыпсту, си жагъуэ бощӏ. Зумыгъэгусэ. Сэ, сэ цӏыхухэм жаӏэр си фӏэщ сщӏыну сыхуейкъым. Уэ абыхэм жаӏэр уи фӏэщ пщӏакӏэщ. Артистхэр псори япэ дыдэ къыщӏэздзэнщи, фӏыщӏэшхуэ яхуэсщӏыну сыхуейщ. Дэтхэнэ зыми зырызыххэу зыхуэзгъазэу Тхьэм фигъэпсэу жызоӏэ артист хэтахэм, сыт щхьэ жыпӏэ щытмэ я гум нэсу, а сэ стхар абы я гум нэмысу щытамэ, я къагурыӏуэу, яфӏэфӏу цӏыхум ябгъэдэлъхьарэт жаӏэу я гум къимыхьауэ щытамэ, кинори зыри хъунутэкъым. Япэ дыдэу Ислъам къыщызжиӏам щыгъуэ тесхыну ӏей къысхуригъэхь щӏэбжыми седжа езым итха пьесэм. Сэ схуэщӏынукъым жысӏэт мыр. Щӏалэ щэхур, лӏы укӏытэхыр си декӏэ тӏэкӏу нэхъ гугъу сщыхъут, ауэ езы Ислъам жиӏэт уэ уи гъащӏэкӏэ ауэдэу ущыткъым жиӏэт. Ущыщысым де зыгуэр зыгуэрым ущыбгъэдэсым де. ну, нэхъ щэхуу щытщ сэр. Цӏыхум зэрыщыхъум дей сыдыхьэшхыу, псори згъэдыхьэшхыу ауэдэу къащохъу, ауэ уеблэмэ, а Дамир и ролыр тӏэкӏу нэхъ сэ къызокӏуалӏэ. Сэ уи деж сынакӏуэ арат. Телефоныр щхьэ къытомыхрэ? Си смс-хэми жэуап къептыжкъым. Узэреджар солъагъу, ауэ зыри къэптхыжкъым. Ди иужьрей псалъэмакърамэ зыщӏэбгъэгусар къысхуэгъэгъу. Сэ уи жагъуэ сщӏыну сыхуеякъым. Дамир, сыт сэ жысӏэну сыхуейр? Цӏыхухэм уэ щхьэкӏэ зыгуэхэр жаӏэ жыпӏэри къызжепӏащ. Абыхэм жаӏэр уфӏэщ щыхъукӏэ едаӏуэ абыхэм. И гупсысэкӏэм теухуауэ, адэ-анэм пэрыуакъым. Ар пэж дыдэу ищӏащ, дауэ жысӏэн, лъагъуныгъэм пэрыуащ адэ-анэм, унагъуэм жаӏэм теухуауэ. Ауэ, ну, щыуагъэу зыгуэр ищӏауэ сщӏэкъым, нэхъапэу жиӏэн хуеяуэ къыщӏэкӏынщ ӏуэхур зытетыр, зэрыщытыр. Итӏани Дамир и лъэныкъуэкӏэ зыкъагъэзэну хъунт я унагъуэм, ауэ ауэдэу егупсысу щытым икӏи Даринэ къомыдэӏуэххэнкӏэри хъунут, уздимыгъэпсэлъэнкӏэри хъунут. Сэ сызэригугъэмкӏэ, зэрыщытын хуейм хуэдэу, зэрыкӏуэн хуейм хуэдэу кӏуауэ сщохъу. И зыщӏыкӏэ, и дуней тетыкӏэ, и гупсысэкӏэ, и зэрыщытар образым теухуауэ. Дауикӏ, фи дейхэм ахэр зыхаха нэужькӏэ сэ зыкӏи къысхуэмей. Сыпхуагъэфэщэнукъым. Марианэ, Даринэ сщӏэкъым ахэр щызыхихар, ауэ ар сэ си фӏэщ хъукъым. Сэ уэр нэмыщӏ зыми сыхуейкъым, къыбгурыӏуэрэ? Иужь дыдэу дыщызэпсэлъами, а упщӏэр щӏостар зыри къызгурыӏуэтэкъыми ара? Уэ дыдэми арат пщӏэнур. Си пӏэм зигъэувэ. Сэ уэ си щхьэгъусэ ухъуну сыхуейщ. Уэ ар бощӏэ фӏы дыдэу. Уэ ухуейми фи дейхэр хуейкъым. Щхьэж цӏыхум хъыджь цӏыхубз пщащи теухуауэ щауи теухуауэ щхьэж защӏэжын хуей я щытыкӏэ, я дуней тетыкӏэ. И кӏэ дыдэм зэрыш си Роль згъэзэщӏам зэрыжиӏам хуэдэу, цӏыху буцӏэпӏыфын щхьэкӏэ зы псалъэ закъуэ ухуейуэ ар? Бгъэкъэбзэжын щхьэ и напэр гъащӏэ псо пхуримыкъункӏэри хъунущ, жи. Аращи, пэж дыдэщ ар напэ буцӏэпӏыфыну, ауэ лӏэжыху имыгъэкъэбзэжынкӏэри хъуну. Уи жьэм укӏэлъымыплъу щытмэ, аращи, щхьэж цӏыху. И жьэ кӏэлъыплъым нэхъыфӏщ. Сыт уэ уи егъэджакӏуэ щӏэбгъэшхыдэр? Урокхэм умыкӏуэу, хьэулей удэту, жиӏащ Адэм, къэгъанэ мы уи дуней тетыкӏэ. Уэ балигъ ухъуащ, уи ужь ди щӏагъу дыдэт хъунукъым. Ди цӏыхухэм сыкъацӏыху дадэ ролыр згъэзащӏэми, нэгъуэщӏ рол згъэзащӏэми, псори еса апхуэдэу. И дэтхэнэ артистри хуейщ рол. Урысыбзэ жысӏэнщи, серьезно игъэзэщӏэну. И къызэрызжиӏэу занщӏэу седжэри сигу ирихьри апхуэдэу тетха хъуащ. Ди напэр тетх хъунукъым. Щхьэ фыкъысщыхьа псори? Уэ псоми жаӏэр уи фӏэщ пщӏыуэ щхьэ удэт? Сплетникхэр зыми щыщкъым, езым и гъащӏэ хузэгъэзахуэкъыми, псоми тешхыхьу мэпсэу. Итӏанэ, уэ уси къуэш нэхъыжьмэ, узиядакъым. Сыбгъэсэну яужь уимыхьэ. Къыбгурыӏуа? Пэж Зэринэ жиӏэр, а къеплъэфэкӏ хъыджэбзыжьым фӏэкӏи бгъуэтэ. Си пӏэм сыкъомыш, щӏалэ цӏыкӏу. Зэхэпха бжесӏар? Уэлэхьи пхуэзмыгъэгъуну. Зэхэпха? Унагъуэр си дежкӏэ Къыщежьэр япэрауэ, сэ си щхьэкӏэ къапщту щытмэ, анэм деж, анэм быным зэригъасэ, анэм пщӏэ нэмыс и щхьэгъусэм зэрыхуищӏым хуэдэу мыдрей бынхэми хуащӏын хуей. Сэ си щхьэкӏэ къапщту щытмэ, унагъуэм нэхъыжьым пщӏэ нэмыс хуащӏу щытын хуей, дауэ дымыхъуми. зы гурыӏуэныгъэ унагъуэм илъу, зым зы пщӏэ нэмыс хуащӏу. Ди артистхэр фӏы защӏу, тӏэкӏу нэхъыжьу хэтахэр театрым лажьэу, театрхэм лажьэу, ар абы я ӏэщӏагъэу ирилажьэхэу щытщ. Нэхъ щӏалэгъуалэ, нэхъ. Хэтахэр ари щӏалэгъуалэ театрым хэту, сэ си езгъаджэхэу, мис я щӏалэгъуалэ цӏыкӏу хэтахэр апхуэдэу щытщ. Икъукӏэ фӏыщӏэшхуэ яхузощӏ сэ сызэрыхуейм хуэдэу. Мис мыпхуэдэу ящӏарэт жысӏэу сэ щыстхым си нэгу къызэрыщӏэзгъэхьам ещхьу ящӏащи, ар фӏыгъуэшхуэщ. Укъацӏыхужрэ уэрамхэм? Дэ. Сыт къыбжаӏэр, дауэ къыпщыхъурэ? Мы кином хэта щӏалэращ, дызэрыцӏыху хъуну арам, ара жаӏэурэ къызбгъэдохьэ, зы махуэм мис мыбдеж сыкърикӏуэу как раз хъыджэбз гуэр къэувыӏэри кином хэту слъэгъуауэ къэсцӏыхужа, жери къызэупщӏащ. Уи гуапэ хъуа? Нтӏэ. Ауэдэ уи гуапэ мыхъуну ар? Жыдэу арам. Мыр уэ уи пэшкъым, пэжрэ? Укъыщӏыхьауэ си ныбжьэгъухэм деж си напэ щӏытепхыр сыт? Сыт? Уэ уи пэшым сынакӏуэу зыгуэр бжесӏа? Мыбы уигу къихьэхукӏэ укъыщӏэмылъадэ. Сэ балигъ сыхъуащ, сщӏэнуи сэ езым сощӏэж. Дауэ уеплърэ нобэрей щӏалэгъуалэм пэгъунэгъу уи образыр? Ди жагъуэ зэрыхъунщи, пэгъунэгъущ. Уэ гу лъыптэрэ апхуэдэ къыфхэт? фэ. Къытхэтщ еджапӏэми, дэ иджы ди жагъуэ зэрыхъунщи щыӏэщ апхуэдэ щӏалэгъуалэ, мис а сэ згъэзэщӏа ӏуэхугъуэм хуэдэ зи хьэл, мыхъумыщӏэм дихьэх. Нтӏэ, дауэ уеплърэ, уэ апхуэдэ ӏейм удимыхьэхын щхьэкӏэ, сыт хуэдэ чэнджэщхэр ептынт уи ныбжьэгъу цӏыкӏухэм, дауэ зыпэӏэщӏэ зэрызащӏыфынур? Пэӏэщӏэ зэрызащӏыныр тӏэкӏу нэхъыжьыӏуэ, сэ нэхърэ тӏэкӏу нэхъыжьыӏуэхэм яхэтщ ауэдэ. Мис абыхэм жаӏэм езмыгъэдэӏуэну арт. Пример жыхуаӏэм хуэдэ трезгъэхынутэкъым щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, нтӏэ, трезгъэхынутэкъым щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, нэхъыжь псори укъагъэпцӏэфыну нэхъыжь жыпӏэ щхьэкӏэ я щхьэм илъыр пщӏэнукъым, Гастут.

Даринэ и образыр иджыпстурей зэманым къезэгъщ. Цӏыхухэр иджыпсту псори тэмакъкӏэщӏ хъуащ. Даринэ тэмакъкӏэщӏщ, ауэ ар гъащӏэм тэмакъкӏэщӏ ищӏауращ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, дзыхь зыхуимыщӏын хуейм хуищӏащ, абы ипкъ иткӏэ щӏыхуэ къытехуащ. Ауэ ар щхьэпсу сэ жысӏэнукъым, щхьи щхьэпсагъым къыхэкӏыуэ апхуэдэ лъэбакъуэ ичауэ. Ар моуэ кӏий-гуоуэ хэту плъагъу щхьэкӏэ, гукӏэ цӏыху щабэщ ар. Ам цӏыху щабэу щытам дзыхь хуищӏыну хъунтэкъым нэгъуэщӏым.

Итӏанэ, уи адэ къыпщхьэщымытыжу, уи анэр сымаджэу, быным нэхъыжьу укъыщынэм дей, уи пщэ куэд къыдохуэ. Ар къыгурыӏуэт Даринэ икӏи, сэ къызэрысщыхъумкӏэ, мис а къомыр, а и пщэ къыдэхуа къомыр, мобыкӏэ щӏыхуэ къищтау, мыбыкӏэ и дэлъхум и псэлъыхъу хъыджэбзри игу зэримыхь сытыр, ар псори фӏызэтрихьэри тэмакъкӏэщӏу болъагъу. Ауэ сэ сыдежкӏэ ар бзылъхугъэ зэтетщ. Сэ си образым зы фӏы гуэр къыхэзгъуэтэн хуейщ ар згъэзэщӏэн щхьэкӏэ. Аращи, дауэдэу щымытми, ауэ щхьэпсу, акъыл имыӏэу псалъэмакъ къиӏэтуракъым ар. И дэлъхур, и анэр, мыбдеж и дэлъху нэхъыщӏэ цӏыкӏур псори фӏым хуигъэзэну хуейуэра? Мис апхуэдэу дэтхэнэ зы цӏыхубз цӏыкӏур и унагъуэм щхьэщыту щытмэ, гулъытэ хуищӏу унагъуэм щӏэс дэтхэнэми унагъуэхэр нэхъ зэтемыкъутэу, зэтеӏыгъа хъунущ. Ауэ Даринэ тӏэкӏу иригъэлейт, тӏэкӏу мащӏэу иригъэлейт. Ари къызыхэкӏыр гумызэгъэныгъэращ. Апхуэдэ дыдэуи ущыт хъунукъым, къыбдалъхуахэм, укъэзылъхуахэм уедаӏуэу, уечэнджэщу.

А кинор къыдэкӏын ипэ, а кинор тетхын ипэ Ислъам къысхуищӏри, Дэгу Каринэ жиӏа и клипым узэрыхэтар слъэгъуащи, сигу ирихьащ, жиӏа абы узэрыджэгуари, сыхуейт жиӏа кином ухэзгъэхьэну жери. Къысхуищӏри къызжиӏауэ щыта, арати, еуэ деплъынщ жысӏэри, къысхуригъэхьри сценарий седжэри сигу ирихьа, арати. Сигу ирихьам сэри сытегушхуэри сыхыхьа, ауэ абы ипэ сыхэтакъым зыщӏыпӏи зэи. Пщыхьэщхьэ фӏыуэ дахэ. Уи жэуапым сыпэмыплъэу сыкъэкӏуащ, схуэмышэчу. Дауэ ущыт? Хъунущ. Сэ. Хэджакъым Москва сызэреджэжыр. Абы си адэ-анэр си гъусэу щопсэу. Къэсыкӏын хуейуэ аращ, щӏэкӏынт сыкъыщӏэкӏуэжар. Пэж жысӏэнщи, къыдэкӏа нэужь. Мазэ бжыгъэкӏэ сеплъакъым абы. Мазэ, мазикӏэ сеплъакъым, имыгъапцӏэу. Ати уей сеплъын Мавдизэ сепсэлъыхькӏэ. Абы семыплъауэ къызбгъэдыхьри къызжаӏа, уей фи кинор сигу ирихьам жаӏэурэ, сымыцӏыхухэри къызбгъэдыхьэурэ къызжаӏэр. Ауэ ауэдэу ягу щыдыхьакӏэ сэри сеплъын жысӏэри. Сеплъа, уей сеплъри сигу ирихьам икӏи. Уеджэр зыщ, ауэ сеплъым дей нэгъуэщӏ. Ущеплъым де мыдрей абы хэтам, абы джэгуахэм я джэгукӏэм уоплъри, удихьэхыу щытщ. Богъэщӏагъуэ. Уей, уей, ауэдэ цӏыху куэд щыӏэ, мы жыбоӏэри уогупсыс. Абы хэтам сыт хуэдэ сэ згъэзэщӏа ролым и цӏыху хэтари, мыдрей нэхъыщӏэри. Къуэш нэхъыщӏэ, къуэш нэхъыжьри, псом щыщи, псом щыщи тетщ дунейм. Цӏыху ауэдэщ ауэдэхэр, ауэ щымыӏам нэхъыфӏт. Ауэдэ мыхъумыщӏэ зезыхьэ щымыӏам нэхъыфӏт. Сыт щӏеплъынхэр мы кином? Сэ къызэрысщыхъумкӏэ, япэ дыдэ адыгэбзэм щхьа. Адыгэбзэр ди жагъуэ зэрыхъунщи, иджыпсту. Дэ ди ныбжьхэм иджыри нэхъ яӏурылъщ, дэ нэхъ нэхъыщӏэхэр урысыбзэм нэхъ тегъэщӏауэ щытщи. Мис а нэхъыщӏэхэри еплъми сэбэп хъуну, нэхъ нэхъ мыхъуми адыгэбзэр зыхахыну. Къэхъу псори къагурымыӏуэми а кином бзэр зыхахыну. Тӏэкӏу нэхъыжьыӏуэхэм, нэхъ ныбжь зиӏэ, нэхъ акъыл зыбгъуэдэлъхэм дэтхэнэ зыри дэ дыанэщ. дышыпхъущ, дыдэлъхущ, дыпхъущ, дыбынщ, аращи, анэми, пхъуми, дэлъхуми, пщащэ цӏыкӏухэм псэлъыхъу хаӏэ, дэтхэнэми къыхихынущ мыбы езы зыхуей, е зэрыщытын хуейр, мес дэлъху нэхъыщӏэ цӏыкӏум еплъурэ, е зэрыщытын хуэмейр, Залинэ, ауэдэущ сэ къызэрысщыхъур. Мамэ, къаумыхъей, псори тэмэм хъужынущ. Мыхъ. Ар щӏалэщ, жи къыгурымыӏуэрамэ, нобэ и ныбжьыр къыдэкӏуэтейм, къыгурыӏуэжынущ абы псори. Узыхуэсакъ, мамэ. Иужьрейхэм си гур къыхоузыкӏ жыпӏэу зыхызох. Псори дыбогъэгузавэ. Мо Дамир къыпхуихьа хущхъуэхэм уефэрэ думыгъэхуу? Уи щхьэ нэхъапэ зыри щыӏэкъым. Зыхуэсакъ. Куэдрэ тхуэузыншэу щыт, мам. Сэ куэдрэ сегупсысащ мы ролым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, Ныбжькӏэ сэ нэхърэ фӏыуэ нэхъыжьщ анэу сызэрыджэгуар. Аращи, хъуну пӏэрэ, зэфӏэкӏыну пӏэрэ жысӏэурэ, ауэ Ислам щытригъэчыныхьым сэри сытегушхуащ. Къызэхъулӏа, къызэмыхъулӏа схужыӏэнукъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ сэ Сыхуэарэзыӏым ролым, иджыри мыбдежым нэгъуэщӏу сщӏарэт, мис мыбдей нэгъуэщӏ зыгуэру жысӏарэт, жысӏэу ӏэджэ хэлъщ. Зэ даӏуэт зэ. Астемыррэ Муратрэ уаримыгъусэм нэхъыфӏу къысщохъу. Абыхэм гъуэгу пэж утрагъэувэнукъым, си къуэ цӏыкӏу. Дамир мыхъужам дыунэхъуж пэтащ. Мамэ, мы ӏуэхур иджы сыт щыгъуи къысхудэбгъэжеину ара? Цӏыху щымыуэ щыӏэкъым, ӏэу, дыщыуащ абы щыгъуэ. Афӏэкӏа уи дэ къэхъуну къытхуэбгъэгъунщ. Цӏыхухэр езым я щхьэӏуэхум нэхъыбэу егупсысу щытщ. Балигъ ирехъу, сабий ирехъу. Сытми лей хуэмызэмэ, аращ жаӏэу, ауэ ар лей. Щыхуэзэным дей пӏэщӏэкӏынкӏэрэ хъунущ, къыпхуэщӏэнкъым, а зэманыр пӏэщӏэкӏынкӏэ хъунущи. Сэ къызэрысщыхъумкӏэ, мы фильмым балигъи сабий псори еплъын хуейуэ къысщохъу. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, нэхъыжьыӏуэхэр тӏэкӏу нэхъыбэ гулъытэ хуащӏыну я я сабийм, я быным. Гулъытэ хуэтщӏэ жаӏэнущ ар зэхахмэ, ауэ и гупсысэкӏэм, и дуней еплъыкӏэм. И гум илъыр къэпхутэн хуейщ сабийм. Абы нэмыщӏкӏэ мыдрей нэхъыщӏэхэри гъуэгу гъуэгу захуэм утемытмэ, ныбжьэгъу пэж уимыӏэмэ, узыхуэкӏуэныр мис мы фильмым къегъэлъагъуэ. Сэри сащыщщ кином хэтахэм. Хэта щыджэгуа жысӏэ щхьэкӏэ утыкум дакъикъэ зыбжанэкӏэ сыкъихьауэ аращ. Ауэ згъэзэщӏа ролым и гугъу пщӏымэ, а нусэрщ унагъуэм къажезыӏар я щӏалэр дыгъуэным зэрыхуэмыхьэрэмыр. Пэжыр жысӏэнщи, сэри куэдым сригъэгупсысащ. Сэ езыр гъащӏэм мыпхуэдэ щытыкӏэ сихуатэмэ, ӏуэхугъуэ срихьэлӏатэмэ, сщӏэнур сытыт?

Кином сеплъыжа иужькӏэ япэу сигу къэкӏари, мыпхуэдэ проблемэ жытӏэнщи, мис мыпхуэдэ проблемэхэр димыӏам арат. Сыт апхуэдэ проблемэхэр къыщӏэхъур жысӏэуэ дыстопсэлъ, согупсыс иджыри къыздэсым. Сэ тесхарэ пэткӏэ. Сеплъыжа иужькӏэ, лъэныкъуэкӏэ ущыту ущеплъыжым де нэхъыфӏыжу къыбгурыӏуэж ар. Муэдэ проблемэ щхьэ диӏэу пӏэрэт? Димыӏамэ нэхъыфӏт. Сыт тхуэщӏэнур мыпхуэдэ проблемэ димыӏын щхьэкӏэ жысӏэу мис апхуэдэу сегупщыса сэ езыр. тесхарэ пэт. Кином къыщыӏэта ӏуэхугъуэхэр сыт хуэдэ унагъуэ кӏуэцӏи къыщыхъункӏэ мэхъу, уеблэмэ, ар адыгэ унагъуэм ехьэлӏауэ, епхауэ щыткъым. Сыт хуэдэ лъэпкъ къыхэкӏари, дуней еплъыкӏэ зэхуэмыдэ зиӏэ цӏыхухэри гъащӏэм и хабзэмрэ къыщекӏуэкӏ ӏуэхугъуэхэмрэ зэхуэдэ дещӏ. Насыпыншагъэм пэщӏэува иужь, и лъэр щӏеуд, хэкӏыпӏэ къелъыхъуэ. Абыкӏэ дызэщхьщ цӏыхухэр псори, ауэ мыбдеж Лъэпкъ хьэлхэр, гупсысэкӏэр, дуней плъыкӏэр сэбэп дэ къытхуэхъунущ. Нэхъыжь и жыӏэ щӏэдэӏуныр, нэхъыщӏэ и гупсысэри зэхэхыныр, тэмакъ кӏыхьагъ, зэхэщӏыкӏ, цӏыхугъэ, зэдэӏэпыкъуныгъэ, нэмыс, гущӏэгъухэр илъын хуейщ адыгэ унагъуэм. Псом япэ кином монтаж къыздэзыщӏа щӏалэм щынэмыщӏа, псом япэ еплъар си анэра. И нэпсыр къызэпижыхьауэ и кӏэм щынэсам мамэ тӏэкӏу къыпыгъыкӏа кином еплъа иужь. Сэ си дежкӏэ ар фӏыгъуэ мылъытэжщ. Абы къегъэлъагъуэ и гум зэрынэсар. Мамэ мыхъуамэ къыпжиӏэнущ. Абы къехьэкӏи нехьэкӏи хэткъым. Занщӏэу къыпжиӏэну, ауэ а и нэпсыр къызэрекӏуам къыхэкӏкӏэ сэ къызэрысщыхъумкӏэ а и гум нэсауэ къысщыхъуащ. Зыри щӏихъумэххэнутэкъым, и гум нэмысамэ. Къыщӏытездзари, и кӏэм дей апхуэдэу. Мис иджы студие и телевизореплъхэми зыхузогъазэ. Сыт нэхъапэр унагъуэм нэхъ? Зыри щыӏэкъым. Зыри щыӏэкъым унагъуэм нэхъапэ. Унагъуэ уимыӏэмэ уи закъуэура? Зыри къыпхуэмейуэра? Мес, ди адэ, ди анэ зыщхьэщытхэм Алыхьым куэдрэ тхуигъэпсэу, адэ-анэр уиӏэхукӏэ узеиншэкъым. Адэ-анэ ущимыӏэжым дей зыхыбощӏэ тӏэкӏу зеиншэ хуэдэу узэрыхъур. Аращи, зиӏэжхэм Алыхьым тхуигъэпсэу, зимыӏэжхэм Тхьэм Я гуэныхь къыхуигъэгъу, мыдэкӏэ унагъуэм куэд къеубыд къыбдалъхуахэр адэ-анэм щынэмыщӏа. Хэт япэ дыдэу уи ӏуэху щымытэмэм дей къэсыр? Нтӏэ, уи гузэвэгъуэм дей хэт къэсыр? Уэ къыбдалъхуара уи къуэш, уи шыпхъу, уилъ зыщӏэтра япэ дыдэу къэсыр? Аращи, ара хуэдэуи къыщӏытезыдзар? Сэ си дежкӏэ, сэ си щхьэкӏэ унагъуэм нэхъапэ зыри щыӏэкъым, Мис а упщӏэ фэстами, фыщӏэгупсыс, фегупсыси, сэ къызэрысщыхъумкӏэ, куэдым жэуапу къызатынур унагъуэращ. Сыт хуэдэ ӏуэхуми хэплъэгъуэфынущ фӏыи ныкъусаныгъи. Ауэ псом нэхъапэр гупсысэ нэхъыщхьэр къыхэпхыфынырщ. Мы кином къыщыӏэтащ цӏыхур гъащӏэм зыӏууэ ӏуэхугъуэ куэд, ауэ псоми хэкӏыпӏэ иӏэщ, цӏыхум хуэфэщэн гулъытэ, зэман, лъагъуныгъэ зэхэщӏыкӏ игъуэтмэ, зэрыцӏыкӏурэ фӏым щӏэппӏыкӏмэ, абы нэхъ тыншу,